Bealach aisteach chun cuairt a thabhairt ar Uimhir Sé Sráid Fhearchair, ceannáras Chonradh na Gaeilge an eagraíocht a bhunaigh Eoin Mac Néill agus Dúglás de hÍde in 1893 chun iarracht a dhéanamh an Ghaeilge a choinneáil dhá labhairt in Éirinn. De ghnáth, siúlaim isteach sa bhfoirgneamh seo tríd an doras álainn seo agus suas an staighre go dtí an Ard-Oifig ar an gcéad urlár. Leagaim lámh ar an ráille seo, ar staighre álainn, píosa siúinéireachta den scoth a tógadh ag deireadh na hochtú aoise déag. Smaoiním i gcónaí ar na daoine a chuaigh romham, ar an lá sin, ach sna blianta roimhe sin, na céadta agus na mílte acu, daoine a d'imir ról i stair na cathrach, ról chinniúnach i stair na tíre, agus ról thábhachtach i stair na cruinne. Tá súil agam go bhfuil muide ag leanacht leis an dtraidisiún sin agus go bhfuil tábhacht agus tionchar agus éifeacht ag baint leis an obair a dhéantar sa teach seo sa lá atá inniu ann. Leagadh Sráid Fhearchair amach sna 1780idí ó Fhaiche Stiabhna go dtí an Cuarbhóthar Theas, agus thug na Blackwoods an talamh ar cíos, uimhir 6, don teach agus uimhir 5 don siopa fíona agus stóras fíona. Thóg siad an teach, 1784, bhí siad bogtha isteach, 1786. Phós Hans Blackwood Mehetabel Temple, bean a rugadh i mBoston, Ten Hills, Boston, agus a theith ó na Stáit Aontaithe nua, agus le chéile, sa teach seo, thógadar ceathrar páiste. Maraíodh an páiste ba shine, an Captaen Robert Blackwood, ag Cath Waterloo. Bhí an darna mac, Price, mar chaptaen sa Chabhlacht Ríoga. agus fuair sé bás in 1841 agus é mar an Tiarna Dufferin. Bhí a mhac siúd, Frederick Temple Blackwood, mar leasrí ar an Ind agus mar Tiarna Leifteanant ar Cheanada agus d'éirigh leis ard-uaisleacht a bhaint amach in Impireacht na Breataine. D'fhorbair na Blackwoods an gnó fíona i Sráid Fhearchair i dteannta le dreatháir Hans, Price, agus uaireanta le fear darb ainm Nathaniel Sneyd, a bhí mar Feisire Parlaiminte. Bhí nascanna pholaitiúla an-dhlúth ag na Blackwoods, bhí athair Hans agus Price, Sir John Blackwood, mar Fheisire ar feadh na blianta agus ba mhinic a raibh smacht ag na Blackwoods ar an tarna suíochán sa Pharlaimint. Shuigh an dreatháir ba shine de sna Blackwoods sa Pharlaimint go dtí go bhfuair sé bás, agus lean an tarna dreatháir James ar aghaidh i dteannta leis an athair go dtí go bhfuair sé fhéin bás. Tar éis bás Sir John Blackwood, chaith Hans é féin 1799 agus an bhliain dár gcionn ag suí sa Pharlaimint agus bhí na Blackwoods mar chlann go láidir ar son Acht na hAontachta. Dhíol Hans an teach lena dhreatháir Price i 1796 agus lean Price ar aghaidh ag cónaí sa teach go dtí go bhfuair sé bás in 1816. In 1819 dhíol a bhaintreach Anne Cox an teach le baintreach eile, baintreach Chaitliceach, Anne Seagrave. Nílimar cinnte a raibh cónaí ag Anne Seagrave sa teach go ró-mhinic Tá fianaise ann gur ligeadh an teach amach ar cíos, ach tá fianaise ann freisin gur thacaigh sí go tréan le cúiseanna Chaitliceacha sna 1820idí agus sna 1830idí, agus níorbh aon iontas é gur thug sí an teach ar léas do Shasanach Chaitliceach cháiliúil a tháinig go Baile Átha Cliath in 1854 chun ollscoil a bhunú. Bhog John Henry Newman isteach in Uimhir 6 Sráid Fhearchair i mí na Samhna 1854 sna seachtainí inar bunaíodh an Ollscoil. Bhí seisear mac léinn déag ina cónaí sa teach ag pointí éagsúla, agus thóg Newman séipéal bheag taobh thiar den tigh ionas go bhféadfadh sé freastal orthu. Bhí plean aige, freisin, séipéal na hOllscoile a thógáil taobh thiar d'Uimhir 6 agus Uimhir 5 Sráid Fhearchair, Cheannaigh sé talamh uimhir a cúig leis an plean seo a chur i gcrích ach theip air uimhir a sé a cheannacht ó Anne Seagrave, ní raibh sí sásta scaoileadh le huimhir a sé ar an bpraghas a raibh Newman sásta íoc. Is léiriú spéisiúil é seo freisin ar na hathruithe eacnamaíochta sa tír, i 1796 cheannaigh Price Blackwood an teach ó Hans Blackwood ar £3,000. Sna 1850idí is ar phraghsanna idir £700 agus £1,000 a bhí John Henry Newman agus Anne Seagrave ag troid. D'fhág Newman Bleá Cliath in 1858 agus d'fhág an ollscoil uimhir a sé in 1859 In 1860, dhíol Anne Seagrave an teach le Richard Barker de Burgh, a bhunaigh scoil mhíleata sa teach. Tá liostaí againn de sna daltaí a d'fhreastail ar an scoil, a d'fheidhmigh mar chineál coláiste ullmhúcháin do scoileanna agus do choláistí mhíleata i Sasana féin. Is cinnte gur éirigh le cuid de sna daltaí a d'fhreastail ar an scoil seo ardchéim a bhaint amach in Arm na Breataine ach is réimse taighde í seo atá fós le fiosrú. Is fiú tabhairt faoi deara freisin gur rugadh Edward Carson in Uimhir 4 Sráid Fhearchair in 1854. B'áit an-difriúil é Sráid Fhearchair sa tréimhse seo. Sna 1870idí bhí cónaí ar dhochtúir sa teach agus ina dhiaidh sin cheannaigh Fear gnó darb ainm Richard Rawson Greening, uimhir sé, rinne sé iarracht gnó fíona a chur ar bun arís ar nós na Blackwoods agus nuair nár éirigh leis sin, thosaigh sé ag díol tae. Ach níor éirigh leis sin ach an oiread. Tá fianaise againn gur thóg sé cúpla morgáiste amach ar an teach agus, cibé rud go díreach a bhí ar siúl aige ó thaobh gnó de, níor éirigh leis agus faoi tús an chéid, an fichiú aois, Bhí sé bancbhriste agus bhí trioblóidí mhóra aige. Cuireadh an teach ar an margadh i 1908 ach thóg sé go dtí 1910 sular éirigh leo ceannaitheoir a fháil. Ba é Tom Kelly, an Bhardasach Tom Kelly, a cheannaigh an teach ar son Banc Shinn Féin, comharbhanc a bhí bunaithe chun creidiúnaithe bheaga a chur ar fáil do ghnónna. Éireannacha. Lig an Banc seomraí amach ar cíos do ghrúpaí náisiúnacha éagsúla, Iníní na hÉireann, mar shampla, agus páirtí Shinn Féin féin. Bhí cóisir oscailte acu ar bhreithlá Wolfe Tone, an 20ú Meitheamh, 1910, agus thug an Cuntaois Markievicz agus Art Ó Gríofa óráid den scoth inar thagraigh siad do stair an tigh. Dúirt Markievicz, mar shampla, gur chuimhnigh sí, go raibh airm ag traenáil sa teach sna hocht déag seascaidí agus go raibh sí ag súil leis go mbeadh arm de chineál eile á traenáil sa teach amach ansin. Sa tréimhse seo bhí an-chuid imeachtaí shóisialta ar siúl sa teach, bhí an pháirtí an-bheag, léachtaí, cainteanna, cruinnithe den chuid is mó. I measc na gcruinnithe a bhíodh acu ná cruinnithe chun polasaithe a phlé, Bhí Sinn Féin an-difriúil mar pháirtí ag an am sin, an-oscailte, gan polasaí phoblachtánach i ndáiríre. An phríomh-pholasaí a bhí acu ná staonadh ó Westminster, sé sin, go nglacfadh siad páirt i dtoghcháin do Pharlaimint Westminster ach nach rachfadh aon fheisire a bheadh tofa anonn go Londain le suí sa Pharlaimint sin ach go bhfanfadh siad in Éirinn, i mBleá Cliath, chun Parlaimint na hÉireann a bhunú. De réir a chéile, d'fhorbair Uimhir 6 mar lárionad an náisiúnachais sa chathair. An-chuid daoine ag teacht isteach, ag freastal ar imeachtaí éagsúla, ag forbairt a gcuid smaointe, ag plé todhchaí na tíre. Deir Áine Ceannt, mar shampla, go bhfaca sí Pádraig Mac Piarais ag freastal ar chruinniú pholaitíochta taobh amuigh de Ghluaiseacht na Gaeilge den chéad uair in Uimhir 6, Sráid Fhearchair. Deineadh roinnt ullmhúcháin d'Éirí Amach na Cásca in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, cé nach raibh sé lárnach i bpleanáil an Éirí Amach agus nach raibh sé lárnach sa phlean a bhí ann don Éirí Amach, ach bhí neart troid sa cheantar le linn na seachtaine sin. Bhí Arm Cathartha na hÉireann, mar shampla, lonnaithe i bhFaiche Stiabhna, agus toisc gurbh é Sráid Fhearchair ceann de na príomhbhealaí isteach sa chathair ó bheairic Portobello i Rath Maoinis d'Arm na Breataine, ghlac siad seilbh ar roinnt tithe ar an tsráid le radharc níos fearr a fháil ar an fhaiche le scaoileadh ar lucht an Éirí Amach. Bhí Uimhir 6 i measc na dtithe a glacadh seilbh orthu agus is ó Uimhir 6 a scaoileadh na hurchair le Margaret Skinnider na hurchair a ghortaigh Margaret Skinnider an t-aon bhean a gortaíodh go dona agus í ag troid le linn Éirí Amach na Cásca Tar éis an Éirí Amach gabhadh na hÓglaigh agus tógadh iad thar lear go dtí campaí géibhinn i Sasana agus sa Bhreatain Bheag Cuireadh an milleán ar Shinn Féin cé nach raibh Sinn Féin lárnach sa phleanáil don Éirí Amach agus freagrach go polaitiúil i ndáiríre as an Éirí Amach ach bhain siad leas as an milleán sin agus thosaigh daoine ag díriú ar Uimhir 6 nuair a thosaigh borradh ag teacht ar chúrsaí náisiúnachais arís théis an Éirí Amach. Bhí buntáiste pholaitiúil le baint as an Éirí Amach do Shinn Féin agus níorbh aon iontas é gur thosaigh na naisc idir Sinn Féin agus Óglaigh na hÉireann ag éirí níos láidre sna seachtainí agus sna míonna tar éis an Éirí Amach. De réir mar a d'fhill daoine ar Bhleá Cliath thosaigh siad ag filleadh freisin ar Uimhir 6, Sráid Fhearchair. Ag comhdháil a reáchtáil Cumann na mBan in Uimhir 6 go gairid roimh an Nollaig i 1916, toghadh an Cuntaois Markievicz mar uachtarán ar Chumann na mBan. Ag tús 1917 thosaigh na príosúnaithe ag filleadh ar Bhleá Cliath de réir a chéile. I mí Feabhra 1917 cuireadh tús arís le Nationality, nuachtán Airt Uí Ghríofa, agus thosaigh Sinn Féin ag feidhmiú i gceart arís, ag earcú fostaithe, ag caitheamh airgid agus ag forbairt polasaí. Bhíodh an-chuid comhráití ar siúl sa bhfoirgneamh ag an am faoi cad ba chóir déanamh, agus tháinig straitéis chun cinn díriú ar an chéad olltoghchán eile a bheadh ann sa Ríocht Aontaithe. Bhí fhios ag gach duine go raibh síneadh ama rófhada tugtha do Pharlaimint na Breataine agus go gcaithfeadh go mbeadh toghchán ann nuair a bheadh an cogadh críochnaithe. Chinn Sinn Féin díriú ar an toghchán sin le mandate a fháil dóibh féin agus dá gcuid polasaithe. agus bhí gá freisin polasaí an pháirtí a athrú le bheith réidh don toghchán sin. Léiríonn na billí gáis a sheol Banc Shinn Féin ar aghaidh chuig an bpáirtí sa tréimhse sin na huaireanta a cuireadh isteach san oifig le cinntiú go dtarlódh na rudaí seo. Forbraíodh an straitéis, páirtí phoblachtach a dhéanamh de Shinn Féin agus go n-úsáidfí an toghchán le tacaíocht a fháil don smaoineamh sin. Deineadh an-chuid de na cinní a bhain leis sin in Uimhir 6, Sráid Fhearchair, ar dtús ag cruinnithe de chuid Ard-Chomhairle Shinn Féin agus ansin nuair a deineadh an phleanáil d'Ard-Fheis Shinn Féin i mí Deireadh Fómhair 1917, an Ard-Fheis ag ar athraíodh polasaí Sinn Féin i dtreo an Phoblachtánachais. go foirmeálta. Earcaíodh Robert Brennan le bheith mar stiúrthóir toghchána agus chuir sé ord agus eagar ar chumainn Shinn Féin ar fud na tíre, ag socrú cúrsaí airgid dóibh, ag bailiú airgid, ag dáileadh airgid, ag cuidiú leo iarrthóirí a roghnú, ag caighdeánú na bolscaireachta agus an cur chuige go háitiúil ar fud na tíre á chomhordú uilig. Uimhir 6 Sráid Fhearchair. Fógraíodh an toghchán ar an gceathrú lá déag de mhí na Samhna, trí lá tar éis deireadh an Chéad Chogadh Domhanda. Thuig gach duine go mbeadh an toghchán seo an-difriúil. Faoi scáth an Éirí Amach, bhí paindéim an Fhliú Spáinneach i réim, agus bhí páirtí nua tagtha chun cinn, Sinn Féin, a bhí ag súil le tacaíocht a fháil ó lucht vótála nua. Den chéad uair riamh, bhí cead ag gach bean os cionn 35 vótáil, agus formhór na bhfear os cionn 21 bliain d'aois, agus bhí siad ag súil le buntáiste an-mhór a bhaint as sin. Rinne scata dílseoirí agus mic léinn ó Choláiste na Tríonóide ionsaí fhíochmhar ar Uimhir 6 i mí na Samhna 1918 roimh an toghchán. Is ar éigean gur éirigh le foireann na hoifige, faoi cheannas Harry Boland, stop a chur leis na hiarrachtaí an foirgneamh a dhó go talamh. Reachtáladh an toghchán ar an gceathrú lá déag de mhí na Nollag. Bhí an phróiseas comhairimh aisteach toisc go raibh an oiread sin saighdiúirí in arm na Breataine a bhí thar sáile i dteideal vóta a chaitheamh, chaithfí na vótaí ar fad a thabhairt abhaile lena iad a chomhaireamh agus thóg sé coicís na vótaí a chomhaireamh agus na torthaí a fhógairt. ach fós féin bhí Sinn Féin an-chinnte go raibh an toghchán buaite acu agus ag cruinniú de chuid an Ard-Chomhairle in Uimhir 6 ar an naoú lá déag de Mhí na Nollag 1918 rinne siad cinneadh Parlaimint nua a bhunú d'Éirinn. Dáil Éireann a bheadh mar ainm air. Ba rud amháin é an cinneadh a dhéanamh, ba rud eile ar fad é an cinneadh sin a chur i bhfeidhm. Bhí an-chuid obair eagrúcháin le déanamh leis an chéad suí de Dháil Éireann a chinntiú. Le linn na seachtainí idir an toghchán, an cinneadh Dáil Éireann a bhunú, agus an chéad suí a bhí ag Dáil Éireann ar an 21ú Eanáir 1919, dréachtaíodh cáipéisí, tugadh agallaimh do hiriseoirí, agus deineadh iarracht déileáil leis na ruathair éagsúla a tharla, go háirithe an ceann ar an aonú lá déag de mhí Eanáir ar beag nár chuir stop le bunú na Dála. Tar éis bunú na Dála, D'fheidhmigh Uimhir 6 níos mó mar oifig chun tacú le obair na Dála. Bunaíodh rannógaí stáit éagsúla sa bhfoirgneamh. Mar a dúirt Earnán de Blaghd, Bhí m'oifig mar, mar dheasc in Uimhir 6, nó b'fhearr dom a rá, leathdheasc in Uimhir 6, Sráid Fhearchair. I mí Aibreáin 1919, ceapadh Micheál Ó Coileáin mar Aire Airgeadais agus d'oibrigh sé sa seomra seo ar an tarna hurlár. B'é an tarna hurlár in uimhir a sé i ndáiríre lár obair na Dála nó lár obair Shinn Féin sa tréimhse seo. Bhí oifig anseo ag Éamon de Valera, bhí oifig bholscaireachta nó oifig preasa Shinn Féin ar an urlár seo freisin. Is sa seomra seo ar chúl an tí a d'oibrigh Micheál Ó Coileáin mar Aire Airgeadais. Bhí sé ag iarraidh iasacht a eagrú don Dáil, £250,000, le cinntiú go bhféadfaí feidhmiú agus dúshlán a thabhairt do fhlaitheamhnas na Breataine in Éirinn. Lean sé ar aghaidh ag obair anseo go dtí an darna lá déag de mí Meán Fómhair 1919. Lá a rinne Arm na Breataine agus Póilíní Bhaile Átha Cliath ruathar an-mhór ar Uimhir 6 Sráid Fhearchair. Is beag nár ghabh siad Micheál Ó Coileáin. Bhí bleachtaire, Neil McFeely, istigh sa seomra le Micheál Ó Coileáin ar feadh tamaill agus chuir sé ceisteanna air ach níor ghabh sé é. Níl fhios againn fós cén fáth nár ghabh sé Micheál Ó Coileáin, an é gur aithin sé é agus go raibh faitíos air roimhe, Nó an é nár aithin sé é agus go ndearna sé an botún is measa a d'fhéadfadh bleachtaire a dhéanamh le linn Cogadh na Saoirse? Rith Mícheál Ó Coileáin suas an staighre seo nuair a d'fhág McFeely an seomra agus chuaigh sé i bhfolach ar an díon go dtí go raibh an teach saor agus sábháilte arís. Ach i ndiaidh an lá sin, bhí Uimhir 6 ró-dháinséarach i ndáiríre dos na daoine sinsearacha i Sinn Féin. Lean daoine níos sóisearaí ar aghaidh ag obair sa bhfoirgneamh go dtí, is dócha, tús 1920, nuair a chuir na Sasanaigh ordú dúnaithe i bhfeidhm ar Uimhir 6. Chuir siad táirní isteach sna dóirthre agus bhlocáil siad na fuinneoga ionas nach bhféadfadh daoine dul isteach sa teach. Ach anois is arís. Tá tagairtí ann go raibh daoine ag dul isteach sa teach anois 's arís agus ag tabhairt dúshlán do na Sasanaigh agus ag déanamh píosaí beaga oibre. Bhí an-iomaíocht faoi uimhir a sé le linn Cogadh na gCarad, go háirithe ag an tús. Bhí dhá sciathán éagsúil le Sinn Féin, a bhí ag maoímh gurb iadsan ba chirte seilbh a bheith acu ar an bhfoirgneamh agus a bheith ag obair istigh ann, ach tréigeadh an foirgneamh ag tús 1923 agus de bharr nach raibh Banc Shinn Féin ábalta feidhmiú i gceart, fógraíodh Banc Shinn Féin bancbhriste i 1924 agus cuireadh an teach ar ceant. Cheannaigh Oifig na nOibreacha Poiblí an teach i mí Aibreáin 1924 agus cuireadh an teach ar fáil le haghaidh úsáidí éagsúla Stáit sna blianta ina dhiaidh sin. I lár na fichidí, shuigh Coimisiún na Gaeltachta sa Teach ag glacadh le moltaí maidir le cúrsaí Gaeltachta, ag éisteacht le fianaise agus ag cur tuairisc le chéile a d'imreodh tionchar ar pholasaithe an Stáit i leith na Gaeilge sna blianta ina dhiaidh sin. Ag tús na tríochaidí, bunaíodh Coláiste Mhuire. Bhí sé beartaithe go mbogadh siad isteach i suíomh ar Chearnóg Pharnell ach, toisc nach raibh an suíomh sin réidh, i 1932 agus 1933 chaith siad an chéad bhliain in Uimhir 6 Sráid Fhearchair. I measc na ndaltaí a bhí sa scoil an bhliain sin bhí, an phíobaire agus an cheoltóir cháiliúil, Séamus Ennis. Cuireadh bunreacht nua i bhfeidhm i 1937 agus deineadh leasuithe ar an tSeanad sa bhunreacht sin. Comhairíodh na vótaí chun an chéad Seanad Éireann faoi réimeas na Bunreachta nua in Uimhir 6 i 1938 agus mar sin is féidir linn a rá gur bhfuil nasc ag Uimhir 6 ní amháin le deireadh na sean-Pharlaiminte a bhí ann roimh Acht na hAontachta agus baint ag Uimhir 6, dlúthbhaint ag Uimhir 6 i ndáiríre le bunú na Dála idir smaointeoireacht agus fheidhmíocht ach go raibh baint ag Uimhir 6 freisin le bunú an tSeanaid nua faoi Bhunreacht 1937. I 1965 díoladh an teach le Conradh na Gaeilge a bhí ag lorg ceannáras nua ag an am agus bhog siad isteach go gairid ina dhiaidh sin. Ritheadh an-chuid feachtais ó Uimhir 6 Sráid Fhearchair feachtais chun naíonraí a chur chun cinn, chun an ghaelscolaíocht a chur chun cinn, chun tacú le gluaiseachtaí chearta shibhialta sa Ghaeltacht agus chun tionchar a imirt ar pholasaithe an Stáit i leith na Gaeilge. Is iomaí feachtas a oibríodh amach in Uimhir a sé, a pleanáladh in Uimhir a sé agus a comhordaíodh ó Uimhir a sé agus leanann cuid mhaith den obair sin ar aghaidh sa lá atá inniu ann. D'imir na comhráití agus na cinní a deineadh sa teach seo tionchar ar Éirinn sna blianta a chuaigh thart, agus tá súil againn go n-imríonn na comhráití a bhíonn ar siúl in Uimhir 6 sa lá atá inniu ann tionchar dhearfach ar an tír agus ar chúrsaí teanga in Éirinn. Bhí sé mar phribhléid agam an turas seo a thabhairt daoibh inniu agus táimid ar fad ag tnúth leis an lá a fhillfimid ar Uimhir 6, Sráid Fhearchair agus ar an ghnáth saol arís.